igbo ndị ọma dịka anyị si aga n'iru ọ bụkwa anyị akwa ndị nnọkwu stock communication ọhụhụ today anyị ka nọkwa n'ala ọkpụ isingwu in ọhụhụ umuahia north local government dịka ọ dị ugbu a ha igwe nkwụ ọtụtụ ndị Igbo maara ihe bụ igwe nkwụ anụ nkwụ mkpụrụ osisi nke ndị Igbo na-asọpụrụ ukwuu a na-eji emepụta mmanụ so l'atufughị oge ọ ga-amasịkwa anyị ka anyị gosi unu otu esi emepụta ya bụ mmanụ from nkwụ site na mkpụrụ nkwụ soro anyị bịawa ọhaneze dịka ọ dị dịka m gwara unu anyị nọ na igwe nkwụ anyị igwe nkwụ a nọ na obodo a na-akpọ ụmụokononta dị n'ọkpụ isingwu ya bụ ebe a na-eme nkwụ ka m gwara unu ụlọ anyị ga-ahụ mm, mama anyị ha ga na-eme atụ nkwụ mama ndewo ndewo olee otu i mere ọ dị mma asị ka m mata ihe ị la-eme ọ gịnị ya bụ nkwụ mm. ọ bụ nkwụ ka m na-atụ ihe
a na-atụ ya atụ ee ewepụtara ya aṅala mmanụ ya kpafu hmm. mmanụ ya so nke a bụ akụ ya ka m na-atụsịta hmm. ka ihe e, e wụ ịtụ nkwụ ka ele gịnị dị ịtụ nkwụ ihe wụ ịtụ nkwụ bụ separate afụfụ hmm. la akụ akụ anọ iche

aṅara ya nke mbụ nke mbụ ahụ aṅara ya ka m na-atụsịta afụfụ ihe atụsịta akụ la afụfụ elee ihe ị nwere ikwu maka nkwụ n'ala Igbo ihe m nwere ikwu maka nkwụ wụ ịma nkwụ wụ ị bịa ga egbuo ya hmm. agbọọ ya tụtụọ ya buru ya bịa tụọ na mama kwuzi a na-atụ ịghọta abịa sie ya n'ọkụ a na-esi ya n'ọkụ ịghọta hmm. esi ya n'ọkụ abịa kuo ya wụọ ya na engine engine asụọ ya abịa were ya gaa ebe a ga-apa ya pafụta mmanụ a pafụta mmanụ dowe iche abịa tụwazie dọpụta akị tụwazie ke gị bịa mụ mmanụ nke ekwenye na anaghị ya n'azụ ịṅacha ịṅacha nke a n'azụ ya ije sie ya gaghị egbu otu ala ị ga-esi ya ọ ịlago ga-esie ya mmanụ aga enweta mmanụ

n'ime ya ife na-ekwu kịta anụwa bụ mmanụ is a resources as I'm in Port Harcourt a na-eji ya eme ihe a na-akpọ RIVOC ọ bụ mụ na-alụ na RIVOC in Port Harcourt Trans Amadi a na-eji ya na-eme groundnut oil biko elee ihe bụ akị ogbe ihe bụ akị ogbe bụ dịka nkwụ na-eto hmm. ya bịa bido ike nkwụ hmm. ya na-akpọ ike nkwụ hmm. ya bịa nọ n'elu ma egbughị ya egbu akwụ ahụ nọ n'elu ma egbufuteghị ya o nwere ndị chara anụ ihe ga-abụ nke ahụ ruo nke ahụ merela na egbu ya n'oge ya eh. ọ ya wụ akụ ogbe butu ya wetiwe ya ebutu ha ala dị akụ ahụ ife na ọ ya na-atọ ka akụ ndị anyị na-asụ asụzi asụ akụ ogbe ahụ. a na-eji ya ata abacha eji ya ata ọka dị ọ- akụ nweghị ihe ị ga-eji ya ata ma akịdị odudu i were ya ata ya ọ na-atọ ụtọ dị akụ ogbe ahụ a na-ekwu okwu ndewo
ndewo okay elekwanụ uru nke bụ avụvụ ele uru avụvụ bara ele uru ya uru ọ bara
enwela nkwụ a chineke nyere ndị igbo ọ bara ezigbote uru o nwe ụzọ o si bara uru ihe wụ nkwụ emee ya ị ga-enweta avụvụ ị ga-enweta ya akụ ị ga-enweta ya mmanụ nke kwa avụvụ ị ga-eji ya were sie ihe ya dịka nkụ emechaa ya ọcha ya akpọ na-ewere ya tinye n'ọkụ ọ na-enwu dịka nga emụrụ ọkụ na fuel ọ na-enwu nke ọma ị ga-eji ya sie ihe dị avụvụ ya o nweghị ihe ọbụla dị na nkwụ lara n'iyi m gosiwa ya o buru ibu ihe dị na nkwụ so nkwụ bara uru nkwụ bara ezigbote uru gụchaara anyị ma ọ
ihe dị na nkwụ bara uru avụvụ ya a na-eji ya esi nri avụvụ nkwụ mmanụ ya a na-ara ya ara ogbe ya akali ya a na-eji ya esikwa nkwụ a a na-eji a na-akpa ya dịka nkụ a na-eji ya esikwa nkwụ ga-abịa lee ọtụtụ ihe la nkwụ a enwekwara ike gbutuo ya kụọ ya ya bụrụ mmanya mmanya ngwọ a na-aṅụ aṅụ mmanya nkwụ hmm. nke ahụ la-atọ pieces dị mmanya nkwụ ahụ ọ ya bụ ihe nkwụ bara ezigbote uru hmm. Nkwụ anaghị ọ naghị ala ala ọ nakwa anaghị awa ahịa ebe ahụ ọ nọ ọ ga-amị nke ọma ga-eme nke ọma so onye ọbụla nwere nkwụ o nwere ezigbo taa onye Chineke nyere nkwụ n'ala nke ya o nwere ezigbo taa mụ na-arịọ ndị Igbo ka anyị na-elezi nkwụ anya nkwụ bara uru ebe ọ dị ukwuu nkwụ anyị na ihe anyị na-eme o nwere ike inwe ya mgbe o buru ibu inwe ya legide ya anya a la-asụ ya dị ka mmanụ anyị na-asụ ugbu a e, ego nkwụ a ga-akpọfu ya ala bekee mana a sị chineke onye nyere anyị nkwụ a n'ala igbo ndị nwere nke ha ha emebila ya ha lezie ya anya ma otu ụfọdụ na-abịa ha ga-agbujisaba nkwụ gbujisaba nkwụ ndị na-ama uru ọ bara ijide nkwụ nkwụ bara uru ebe ọ dị ukwuu.

igwe ndị a bụ ihe ndị eji eme ya nọnyere anyị ka anyị kpọbata nwanne anyị nwoke na-emetụ aka n'igwe nkwụ a ka ọ gwa anyị processes esi eme nkwụ a ihe wuru unu na a na-aga emigrate a na-aga ịbanye na okwu bekee ghara asụsụ Igbo n'ihi na ọ nwere nwanne anyị nwoke nke si mba ọzọ nọkwa n'etiti anyị le-elekọta igwe nkwụ a mana ọ bụghị onye Igbo ya mere anyị ga-eji banye n'asụsụ bekee ka anyị nwee ike kparịa ọnụ ghọtakwa ihe a na-eme nga maka anyị ji asụsụ Igbo nyenwa ga-aghọta ya.